phwedo bo zikuyenda komwe uliko phwedo ayi ine zikuyenda inetu lero ndimakolopa magayezi ndikukolopa ii ndagwa ndagwa mulomowu Koma ndipange zoom- ndipange zomwene kuna mulomowu watupa koma osati kuti nkhani pano sikambidwa ivo kuti mulomo watupa ndi ntchito Mm, ndi ntchito kunoku ku- ku- kunoku sizitheka kuti kaya munthu od- olodwala uma- umapangabe ntchito yako ndi nchi- it's a job ndi ntchito aphwedo kukutu nde dzina lanu latchukatu nde ineyo i don't know kuti phwedo wako if- if- ifeyo phwedo amene tikumudziwa pamudzi pano pa social media ndiweyo phwedo eti tikukudziwa kuti iwe ndiwe phwedo nde ineyo i don't know kuti amalawiwo afuna anyasitse dzina lako kapena mwina allegedly akunamizira ine sindikudziwa ine ndimangofotokoza nkhani pano aphwedotu matchuka aphwedotu kwachikenasa koma amalawi inu okay so pali nkhani eti pali nkhani uh, pali amayi ena ake okay vid- ndapano funa ndifotokoze ndifotokoze mmene video ndayionera it, it looks like amayiwa amapanga cheat yeah she was cheating nde uh, amuna awo anawapeza ku lodge nkumawajambula nde akumawajambula amanena zoti hey, iwo mapanga chibwezi ndi phe- ndi phwedo hey, chanchani chanchani nde ineyo phwedo- maphwedo alipo ambirimbiri komano phwedo otchuka amene tikumudziwa ifeyo ndi phwedo uyuyu so ineyo funso langa ndi loti ifunso lili kupita kwa, kwa wina aliyense ineyo sindikudziwa zoti phwedo wake ndi ameneyu koma aphwedo kapena ndinu ndinu chifukwa ngati, ngati muli inuyo eti nkhani iyo ngokambirana zongokambirana zinthuzi zinthu timakambirana ine bwanji ndinakambirana inetu inetu- inetu amalawi timakambirana nawo amalawi amamva kungokambirana amalawi amandinena lesbian wa mwana gale iwe iwe umapakula nyemba ndinakambirana nawo ndinavomera ndipo nawauza zoti ineyo sine ujeni sine mamuna koma ndine mphongo yayikazi tidakambirana adachivomereza anachivomereza amalawi ndi anthu omvetsetsa tatiuze ndi iweyo kodi timve timvetsetsa it's you kapena it's not you komano if it's not you akuwonongera mbiri ito anthu wanu you just have to come up come out and explain kuti amalawi si ine komanso if you gonna explain they will diss you more so keep it quiet iyaka okay ndi ndikuonetsa ndifuna ndikuonetsani videoyo komano paja ndimalowalowa mukhoti ya ndeno pali zinthu zina ndimazipanga understand ndikuonetsani videoyo koma mkaziyo sindikuone- ndimubisa nkhope ndimubisa nkhope mkaziyo enjoy the video Sara you said unali ku Mzuzu ku Mzuzu ndi kunoku you've been cheating ndi Phwedo Sara you've been cheating with phwedo no i'm done with this Sara so ine am a fool ine am a fool Sara kumakhala honest faithful to you first you cheated ndi kondwani then you cheated ndi mayeso then pakati paveka chaula then you have been cheating ndi Phwedo pano ku motel amandiuza nthawi zonse ukapita ukapita uka- ukachokapo umabwera aid extra ndi Phwedo pano ndakupeza kuloji ndakupeza kuloji pano ndakupeza kuloji you have been cheating with me and you pray kuti mwana wathu amuchiritse yet you are cheating

You thought I would not know. You think sir that I would not know. Koma ndinamiza iwe kumbira phone haya ndiri ku- ndiri kunzuta. Pano hiye uli kulochi. Cheating. So apa pati salimbani sir, ine I don't want to do something that I will regret. China china. Let's go kunyumba tikawerengere ndalama zimene umapanga za ochenza zokhudzana ndi eh, landscaping ndikubwezere ndalama zanu nyamukani muzipita zinonse tigwirize u- u- agree anything chinonse chimene ufuna kuti tithane tizipita we can't go on like this we can't be cheating like this seriously seriously Sara ndithu ine kumauzidwa hawa mamuna wako amapanga chiti mamuna wako mkazi wako amapanga chiti iwe you are a fool here you are

And you said, I, I pray, mwana wanga mulungu amudalitse, mwana wapita kumapemphero, but you're here cheating. What can you say? Tell me. Yeah, ndiuze. Ndiuze, ndiuze, tell me. Why are you here kuloji kuno? Umabwera bwera kuno. I've been to, do you think kuti sipanapezeka anthu ondifuna? Ondipanga ti. You think anthu ina kondikonda sakanapezeka? Iwe- Umaona ngati ine anthu ondikonda sakanapezeka anthu ondikonda kundiuza tamwene nkazi wantu ona and people told me ase iwe timakupatsa ulemu. You are honest to your wife. You have integrity. Koma what your wife is doing, it's not worth it. Please your wife is cheating you with pwedo. Pano pali Capital Motel. you are here cheating munthu amene umapanga claim kuti umapemphera eya mwana wathu achire yet you sometimes you blame me kuti eya mwana wathu autism chifukwa mwina chifukwa cha zinthu zina mwina kesi yakwanu ndiye kesi yakwa ndani this cheating ndi kesi yakwa ndani this cheating ndi kesi yakwa ndani So Sarah, ine I don't want to do something that I regret. Sindifuna ndipanga tikati jana lowa kundende ujana adamenya mkazi wake kaya kuvula sana. Ah, So let's go kunyumba nyamukani mabwino bwino then we agree everything we finalize everything you mupitirize kumpanga finance phwedo chibweze ndi phwedo pitirizani but with me we cannot go on like this. With me I cannot go on like this. I was faithful to you. I respected this marriage. To you I was just useless. You cheated with me with a number of men ndimamva koma sindinakanika umboni. koma here i found you kuloji anzako onse abwera dzulo mabwera dzulo kuchokera ku mzuzu i knew it kuti mabwera dzulo and i was told kuti amati akabwera ku field amabwera motani amabwera mwachangu amabwera mwachangu then they go to capital city motel kumene amagona ndi Phwedo seriously so sara m- ma ujeni kaya tipanga tentitani tisiyane mwabwinobwino tisasiyane moti mukanganakangana eh, let's draft a divorce settlement agreement ukakangani za ujeni i think mmene mmene ukakamba nthawi yoti ayi tiwerengera ndalama ndapanga contribute umadziwa chonsecha una una una ineso n'nadziwa kuti munthu ndoti is going towards divorce unkadziwa kale so you knew already so umadziwa so let's go and calculate kuti kaya ndalama zimene mwaika fa- after th- after 2023 munapanga calculate then we we said okay utenga ute- utenga malo akujeni kuchigwiri nakupatsa pepa la malo akuchigwiri calculate ndalama zimene onjezera ku ku ujeni eh ku nyumba yakwa njewa then I give you my money eh, the, the money off you off you go off you go shame on you shame on you you claim to be munthu opemphera Sarah shame on you shame on you and this is a curse on you so let's do these things